aa kalatayi imachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani tsopano achimwene abale anu ufere uno kwanu kwachafera nthengo tilipo ndithu tikadali moyo achimwene ngakhale pali chiopsezo tili mu nyengo yovuta kwambiri akuti kaya chani cha- chani chani fu- fulaide ka- kaya akuti fuledi kaya chani kaya koma namondwe ovuta kwabasi moti nthawi imene ndikulemba kalatayi zinthu sizili bwino mupitirize kutiyikiza m'mapemphero achimwene kuli mdima wandiweyani mvula yosakata mitsinje paliponse misewu yaduka mitengo yagwa sizili bwino achimwene moti tikadakhala kuti kalatazi ndimalemba ndi mawu omwe omveka panjapa Mwina bwezi mukumva mkokomo wa mvula yosakata imene ikumenya kwathu kuno. Mvula yomangogwa, kumagwa basi. Mitsinje yonse imene tidayitsekera kumangapo timakhumbi tathu, kuyipatutsa kuti ayi iwe mtsinje, tiye udzidutsa apa, pano yonse yabwereranso. Zija amati, madzi samayiwala khwawa zija ndi zoona amwene. Sizili bwinoyi. Madzi alondola khwawa lake lapoyamba. Komabe mu nyengo imeneyi ya fulayideyi, uh, ya, fuli, ya fuledi, timatibe tikulembeni kalatayi. Mmadziwa inu, ifetu paja sitifuna kuti mudzimva za m'maluwa. Timafuna mudzimva kuchokera kwa abale anu enieni obwantasa. Komanso omwe aja a Kwezy Buses amandilimbikitsabe kuti ayi obwande. Kaya kugwe mvula yochuluka bwanji, kaya kuwale dzuwa la mnanu, Sitampa nayi, alemberenibe abale anu a Dodolido, auzeni zimene zikuchitika kuno kwanu, asamakhale osadziwa ayi. Amwene, basi ngati za Kwezy ndi zimene wina aliyense kuno amafuna, mitengo ya basi za Kwezy ndi yomverera kwambiri, yoganizira makasitomala ake. Ku Kwezy Buses kulibe zoti ayi lero pepani mutikhululukira basi imene imayenera kuyenda, eh, sikuyenda ndiye pepani tikukwezani mu, mu kaminibasika, Komabe mukafika, ayi ndithu, zochitika za Kwezy Buses ndi zadongosolo kwambiri. Ujeni, kwathu kuno achimwene ndale zayambika basi. Zitukuko zija aah sizithekanso amwene. Pakadali pano, ndi mmene zinthu zake zikuyenderamu aah basi amwene, ndale zitenga malo basi. Anakumana onyamata omtambomtambo kukambirana kuti ayenda bwanji. Linatuluka likukumwe la mtambomtambo, ukaonetsa kuti akadalipo achimwene. Kunalankhulidwa zinthu zambiri zoonetsa kuti ayi ndithu makosana akukonzeka. Munthu wamkulu, Braz M'merikano, analinso komweko kuwauza makosana kuti osadandaula ayi. Chinthuchi tichitenganso. Monga momwe a Braz akhala akuchitira achimwene, iwobe kuvomereza kuti ayitu zinthu zinativuta, tidagonja pa masankho, mpakana pano samafunanso kumva. Iwo amalozabe anthu enaake kuti adawapangitsa kuti agwe chagada. Mmbuyomo kudali kuloza zigawenga zomenyera maufulu kuti ndi zimene zidapangitsa kuti zinthu zisokonekere. Kenaka ayi, iyayi, koma amabwalo a zamilandu ndi amene adasokoneza zinthu. Kenaka pano akuti Osalima, mwana oyipa maganizo kwambiri, ndi amene adatenga mavoti awo kupita nawo. Amenewo ndi amene adasokoneza zinthu. Kupanda Osalima, akuti chinthuchi amachitenganso. Ndikudziwa mudzinena kuti obwande ndiye inuyo pamenepo maganizo anu mukuti bwanji? ii kaya amwene. Tonse tikadati tidzitero kuti ayi mavoti anga adanditengera ndi auja aja ndiye kuti bwenzi zinthu zonse tonse zitatisokonekera kwabasi. Ndimangolingalira kuti sikale limene kwathu kuno tidali mu ulamuliro wa mpingo umodzi kutanthauza kuti aliyense kuno adali mu mpingo umodzi wokwapatira tambala. Kutachitikanso chisankho china, anthu ena a mumpingo wokwapatira tambala aja adasankha awa amanja ogwiranawa, Malume Chempando. Mwina nawonso okwapatira tambala bwenzi akumanena kuti, Aaa, tidawina ife zinthuzi! Kupanda mwanji wa Amalume Chempando kuyambitsa zawo, tikanaiphula, tikanaphula chinthuchi basi! Chimodzimodzi amanja ogwirana aja ali m'bwalo, kunabwera anyamata omtambomtambo. Nawonso adatenga awo mavoti. Mwinanso nawo Malume Chempando bwenzi akumanena kuti, Aaa! Ifeyo tinawina kungoti kungoti uyu chitsulo cha njanjiyu ndi amene wapangitsa, watenga mavoti athu amwene. Mwa njira ina, kuvomereza kuti zinthu zidasintha ndi njira yabwino yopitira chitsogolo mwansanga. Kusukulu tinkaphunzira nthawi imene ija za mneni wa mwini mwini. Koma ku mavoti osamanamizana ayi. Palibe mavoti a mwini mwini. Zinthu zimasintha pakupita kwa nthawi. Life ndi nchoncho basi. Mistake imene anthu ambiri andale amapanga ndi imeneyi. amati akamakhala amangotitenga ngati ifeyo ndi anthu awo awo basi dzidole dzawo amene sitimaganizanso ayi tilipo tidzakhalabe kumbali yawo mpakana kalekale ngakhale adzitidoda ngati mpira tidzipitirizabe kukhala kumbali yawo mistake yaikulu kwabasi andale amatha kumachita zawo akumadzinamiza kuti kumbuyo kwanga kuli anthu ochuluka kwabasi ndipo mudzamvetsa Andale amadziika pamtengo wapamwamba kwabasi. Zimene adakhala akuchitapo nthawi inayake, basi amaona ngati akhoza kungochitanso zomwezo nthawi inayake mosavuta. Lerolino, imeneyi ndiyo misiteki imene andale ambiri akuchita pakadali pano. Onse okwapatira tambala, anyamata achibakera, awa a mtambomtambo, akumati akaona mmene adaachitira m'masankho apita aja, akumaonabe kuti, Eee, kumbuyo kwathu tili ndi anthu ambiri kwabasi. ena mpakana akumayenda ngati mbira yamphongo kumachita matama kuti ife tili ndi anthu ochuluka ife nthawi ina yake akaphofomoka amachitano manyazi kuti aa ndiye zakhalanso bwanji pamenepa ambiri andale akakhala pa chiyengerero zonse zikakhala tayale amayamba kumachuluka nzeru kuiwala anthu awo aja chifukwa amadzimva kuti aa ndi anthu athu basi ngakhale tapanga zofoyira ndi anthu athube basi kulakwitsa kwakukulu kwa basi Lero lino onyada okwapatira tambala kumipando sakugwirikanso m'khosi. Anthu awo amene adawayika pamipando sakuwalabadiranso. Amadzinamiza kuti, Aaa! Ife mamembala athu ndi athu basi. Chathuchi chimakhala ngati chipembedzo, sangatithawe yi! Basi kumachita zawo zodziwa okha. Pansi pa mtima akumadziuza kuti, Aaa! Auje aja alipo, adzatithandizanso, ulendo wina. Misiteki yayikulu kwabasi. Kumachita kulankhula mwathamo kuti chigawo ichi nkuchipinda kwathu uku, palibe angaloweko, koma komweko kuchipindako, malemu Chitsulo Chanjanje adaalowako ndikusakaza koopsa. Mabwana, osamanamizika. Munthu amafika potopa, ndipo akatopa amatopa. Palibe membala wamuyaya ayi. Ngati mukumadzimva ngati ena ake adzakhala mpakana muyaya, ngozi yayikulu kwabasi. Onyada ochibakera, kumayenda ndi mdidi kuti a, ife ndi amene tili ndi anthu, wathuyu ndi otchuka basi, wina aliyense amene akufuna kutenga chinthuchi sangatenge opanda ifeyo, akuyenera kubwera kwa ifeyo basi, hehehehe! Okay. Bwanji, akuti, a, wathuyutu paja payekha adapeza over miliyoni. Ndiye bwanji panopa mukadalibe pomwepo? Ndiye amalankhula mwathamo kuti, aye, ndiponso panopa tapitirirapo. Anthu akutikonda kwabasi. Anthu andale amaganiza mopoira kwabasi. Ndi chifukwa akaphofomoka, ena mpakana amatenga mfuti kudzipha. osakhulupirira ayi, amakhala ndi ziwindi zabodza kwabasi, kumatitenga anthu wambafe ngati opoira, amene akhoza kutisiya kaye pena pake, iwo ndikuthamangathamanga, kupangapanga zawo, kumanga nyumba zawo, kudyadya zabwino zabwino zonona, kenaka ndikudzatipezanso kuti obwande, basi kaya tiyenitu mukatisankhenso, inu T-shirt nayi, Mudzivala imeneyi. Nanga zija mudatilonjeza zija kuti muchita zija bwana? Simunachitetu, ndiye titani? Aaa tandisankhaninso, ulendo uno ndichita, nthawi inandichepera. Aaa masanje enieni. Mukamakhala mabwananu musamaganize kuti Nyasaland wapanoyu ndi wogona ngati wakalekale uja. Mukamalonjeza chinthu Inu kukhala osakwaniritsa, iwalani. Musaganize kuti adzatisankhanso kutisankhira kutimvera chisoni, kapena kutisankhira mtundu, ayi ndithu. Uzanani miyambi ife sitidya ayi. Za miyambizi kukubwerako tidzingomvera, nkuseka, basi nkhaninso ndikuthera pomwepo. A Mtambo Mtambo, sizomangonena kuti ife tikadali ndi mphamvu ife, pa galaundi pali zero. Iwalani kumadzimvesa chisoni pano kudya munkadya nokha koma mavoti tithandizeni tilowenso mukatani mudzikadyabe okwapatira tambala osamaona ngati onse obwera mmisonkhano ndi anthu athu zija za uku ndi kuchipinda kwathu izi komanso mpingo uli mmagazi pamene anthu amene tikuti ngathuwo sitikuwasamalira fertilizer sadagule chimanga chidachitika chizungu iwalani dala Msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa pamene mukumana mabwana ku nyumba ya malamuloko. Tiganizireni iyayi. Mukamba za chani kodi? Loserpool. Nnanenatu ine ngati nneza mpira. Nayonsotu nde nde dj dzidzidzi. Imawuka lero mawa zii.